Sa paristòria de Sigurd, dae The Red Fairy Book de Andrew Lang In tempos de antigòriu b'aiat unu re 'e su Nord chi aiat bintu gherras meda ma chi como fiat etzu mancari gai si fiat torradu a cojuare cun d-una pisedda Pro custu, un'àteru prìntzipe chi si la cheriat àere cojuada a issu est lòmpidu a cabu de un'armada manna. Su re, mancari etzu, li pareit fronte, peleende cun valentia, ma in ùrtimu si li truncheit s'ispada, sos inimigus lu colpein a morte e sos òmines suos si che fuein. Ma a de notte, acabada sa bataglia, sa muzere esceit a lu chilcare in mesu 'e sos mortos e a sa fine l'agateit e li pregonteit si si poderet sanare, ma issu nerzeit chi nono, sa sorte l'aiat abbandonadu, s'ispada si fiat truncada e deviat morrere. Li profeteit chi issa diat aere tentu unu fizu, e chi cussu fizu diat aere essere iltadu unu gherreri mannu, chi lu diat vengare s'àteru re, s'inimigu sou. E li cumandeit de arribbare sos bìculos 'e s'ispada truncada, pro nde faghere sestare una noa pro su fizu, una lama narada Garm, e si nche molzeit. Sa muzere si giameit sa teracca, e li narzeit. Cambièmonos de bestimenta, tue as a rispòndere a su nùmeru meu e deo a su tou, prima chi sos inimigos nos agatene, fatende gai si costoein in su padente, ma in cue las atopein unos cantos furisteris e che las leein in barca a Danimarca. Una 'orta chi nche las aian leadas a in antis 'e su re, Issu pensaiat chi sa teracca pariat una reina e sa reina una teracca. Gai a sa reina li pregunteit, Dae ite l'ischis in s'iscurigore 'e su notte si est albeschende? E issa rispondeit, L'isco ca cando fia pisedda mi nde pesaia a atzendere sos fogos e mi nde peso ancora a cuss'ora. Una reina istrana si inchendet fogos, fiat pensende su re, poi pregunteit a sa reina chi fiat 'estida 'e teracca. Dae ite l'ischis in s'iscurigore 'e su notte si est albeschende? Babbu m'aiat dadu un aneddu 'e oro, nerzeit issa, e sempre, cando fiat albeschende, si mi faghiat pius frittu in su pòddighe. Una domo ricca, si sas teraccas 'estin oraria, nerzeit su re, a beru chi tue non ses teracca, ma fiza 'e re. Tando la trateit che una reina, e cando beneit s'ora, s'illiereit de unu fizu e a nùmene li poneit Sigurd, unu pitzinnu bellu che sole e forte forte. Su mastru chi lu fiat educhende una 'olta li cumandeit de andare dae su re e de li pedire unu caddu. Sèberadi unu caddu pro a te! li narzeit su re. E Sigurd arreit a su padente in ue atoppeit a un'omine 'ezzu e barvicanu, E li narzeidi, Ajo agiuami a seberare unu caddu. Tando su 'ezzu rispondeidi. Lèanche totu sos caddos a su riu e sebera pro te su chi che lu zumpat nadende. Gai Sigurd che los truveidi a cue e unu ebbia che lu zumpeidi nadende. Tando Sigurd si sebereit cussu a nùmene faghiat Grani e, da chi nde falaiat dae sa ratza de Sleipnir, fiat su mezus caddu 'e su mundu. Difatis Sleipnir fiat su caddu 'e Odinu, su deus 'e su nord, e curriat lestru che su 'entu. Ma una die o duas a poi su mastru li narzeidi a Sigurd, B'at unu tesoro mannu 'e oro costoidu no meda tesu dae inoghe, e si ti lighis a 'alanzare, est tuu. Ma Sigurd li rispondeidi, Apo intesu contos a subra de custu tesoro, e isco chi lu bàrdiat su dragu Fafnir, chi est gai mannu e isfidiadu chi omine perunu s'atrividi a s'acultziare. No est pius mannu de unu calchi àteru dragu, nezeit su mastru, e si esseres balente che babbu tou, no lu dias a timere. No so cobaldu, rispondeit Sigurd. Proite cheres chi li pare fronte deo a custu dragu? Tando su mastru, chi si naraiat Regin, li conteit chi totu cussa piccònia manna 'e oro ruju una 'orta apparteniat a su babbu. Su babbu teniat tres fizos, su primu fiat Fafnir, su dragu, s'àteru fiat Otter, chi si podiat mudare in lontra a piaghere, e s'àteru ancora fiat issu etotu, Regin, chi fiat unu mastru 'e ferru famadu e sestadore de ispadas. Como in cussos tempos b'aiat unu duddurinu naradu Andvari, chi istaiat in d-unu poju in suta de un'istrampu 'e abba, ue b'aiat arremunidu una piccònia manna 'e oro. Una die Otter bi fiat andadu a pisca, aiat mortu a unu salmone e si l'aiat mandigadu e in forma de lontra si fiat dormidu a subra de una pedra. Posca lompeit calicunu, l'iscudeit a pedra e lu morzeit. A daghi fiat mortu l'ispeddein e che lu lein a domo 'e su babbu. Duncas issu cumprendeit chi su fizu fiat mortu e pro castigare a su chi l'aiat mortu decrareit chi cheriat sa pedde Otter piena 'e oro e assacarrada 'e oro ruju o li diat aere dadu de ite male passare. Tando s'ochidore de Otter faleit torra a su poju, tenteit a su duddurinu proprietariu 'e totu su tesoro e bi lu fureit. Bi fiat restadu un'aneddu ebbia. chi su Duddurinu zughiat infiladu, finas a chi no li leeit cussu puru. Gasi, cuss'iscuru, fiat arrenegadu meda e li profeteit chi s'oro no nde aeret giutu àteru che mala sorte a chie totu lu teniat in possessu, pro sempre. Posca, sa pedde de sa lontra, fut piena e assacarrada 'e oro, totu intrea, francu unu pilu, covecadu cun s'ùrtimu aneddu 'e cudd'iscuru 'e su Duddurinu.

Afilada gai chi pariat chi su fogu li curreret in sos oros. Sigurd proeit custa lama in su matessi contone 'e atarzu e non solu non si truncheit, ma l'isperreit in duos. A pustis tireit unu tzuffu 'e lana e, colpendelu cun s'ispada, l'ismeseit. Gai Sigurd nanzeit chi s'ispada andaiat 'ene. Ma, prima de andare a parare fronte a su dragu, ghieit un'esèrtzitu a cumbàtere sos òmines chi l'aian mortu a su babbu, nd'ocheit a su re, li leit totu sas richesas e poi recueit. A poi de abarrare unas cantas dies in domo, unu manzanu arreit in pare cun Regin a su pianu, in ue su dragu fiat sòlitu istare istèrridu. Bideit su rastu chi aiat lassadu su dragu cando fiat andadu a un'iscòliu a bufare, e sa trata pariat comente si unu riu mannu che fiat iscòrridu finas a cue, lassende bèi una badde profunda. A pustis, Sigurd faleit a giosso de cuss'ispentumu, e a poi de b'isfossare unas cantas foradas si che costoeit in d'una cun s'ispada isbainada. S'isteit in cue isettende finas a cando sa terra non si ponzeit a si tremere pro su pesu 'e su dragu chi si lassinaiat dirigidu a s'abba. Una nue venenosa si nde pesaiat cada 'olta chi isturridaiat e muilaiat, gai chi l'istare in antis cheriat nàrrere morte segura. Intamen Sigurd iseteit a cando non fiat in suta 'e sa 'entre, poi l'infercheit s'ispada Gram dereta intro 'e su coro. Tando su dragu ispueteit sa coa trunchende pedras e aivures chi li ruian totu dae subra. Posca faeddeit e morzende nerzeit, Pro te, chi m'as mortu, custu oro at a essere sa ruina tua e de chie totu lu tenet. Sigurd rispondeit, Non nde dia tocare, si perdendelu no morrere mai, ma totu sos omines morin, e su valente non lassat chi sa timoria 'e sa morte lu palzat dae su chi cheret. Mori Fafnir! E gai Fafnir morzeit.

Su segundu puzone nerzeit, Inoghe b'est Reghin, prontu a traighere a Sigurd, chi si fidat de isse. Su de tres nerzeit, Lassade chi si nde seghet sa conca a Reghin, e si tenzat totu s'oro pro isse. Su de battoro nerzeit, Lassade bi lu faghere, e poi andare currende a Hindfell, a inue b'est Brynhild drommende. Sigurd, intendente de comente Reghin fiat cumplottende pro lu traighere,

In cue sa pitzinna b'est, sa chi 'ene ti cheret, l'agatas 'inchende, in cue dromire devet, finas a chi non l'ischidas, como bae currende, su votu chi est fatende 'e truncare no timet. Tando Sigurd s'amenteit de unu contu chi aiat intesu a subra 'e una donna bella che sole amajada, chi istaiat in d-unu logu atesu. S'ammaju la custringhiat a istare sempre drommida in d-unu casteddu serradu dae unu fogu sempre atzesu, inue depiat abarrare drommende pro sempre, finas a cando no esseret acudidu unu cavalieri chi, passende che sa fiamma sa diat andare a nde l'ischidare. Detzisu a b'andare, innantis sigheit sa semida orrorosa de Fafnir. Finas a custu mamentu Fafnir istaiat in d-una gruta cun jannas de atalzu, una gruta iscavada a intru meda in sa profundidade de sa terra e piena 'e bratzaleddos de oro, coronas e aneddos, e in cue puru Sigurd b'agateit s'elmu 'e sa timoria, un'elmetu de oro, Chi, chie totu si lu poniat, iscumpariat dae sa vista. Totu custas cosas las apireit in palas a su caddu bonu sou, Grani, poi si ponzeit in caminu pro Hindfell. Cando bi lompeit, fiat notte, e in punta 'e su monte Sigurd 'ideit unu fogu ruju, cun sas fiammas pighende altas finas a chelu, e in mesu 'e sas fiammas b'aiat unu casteddu, Cun d'unu istendardu in sa turre piu alta, tando cun Grani arreidi a ue fiada su fogu e lebiu lebiu che lu brincheidi comente si esseret tuvera. Gai Sigurd intreidi passende dae su portale 'e su carteddu e in cue videidi calicunu drommende cun d'un'armatura in dossu. Tando a custa pessone drommida ne li bogheidi s'elmu e fiada una donna de sas piu galanas. Ichidendesi nelzeidi. Ah! Chi est, Sigurd, fizu 'e Sigmund, su chi at truncadu su frastimu, e in ultimu enit a inoghe a mi nd'ichidare? Su frastimu chi l'aiat tenta ammajada totu cussu tempus, li fiat ruttu cando meda tempu prima s'ispina 'e s'aivure 'e su sonnu li fiat intrada in sa manu, che castigu pro aere fatu dispiaghere a su deus Odinu. Meda tempus prima aiat giuradu puru de non si cojuare calicunu timerosu che non si diat essere atrividu a nche passare sa corta 'e fogu, sigomente issa etotu fiat una pitzinna gherrera e andaiat armada a sa battaglia che sos omines. Ma, como, issa e Sigurd s'istimaian e, promittendesi de essere sinceros unu cun s'attera,

chi issa non si diat aere cojuadu a nemos chi non ch'aeret coladu sas fiammas chi serrana sa turre ammajada. B'arrein e Gunnar chilcheit de nche brincare sas fiammas a caddu, ma cussu no bi la fateit. Tando Gunnar proeit cun su caddu 'e Sigurd, Grani, ma cussu cun Gunnar no si moviat. Duncas Gunnar s'ammenteit de sa maia chi l'aiat imparadu sa mama, E cun sa maia Sigurd a parrere che pare a Gunnar, tando Sigurd cun sa bisura e sa maglia de Gunnar a caddu 'e Grani che brincheit sa corte 'e fogu, intreit e agateit a Brynhild, ma dae neghe 'e sa tazza 'e 'inu cun sa meighina 'e s'olvidu 'e sa maialza non si l'ammentaiat ancora, Como, sa promissa obligaiat a Brynhild a si cojuare a Gunnar, da chi creiat chi esseret istadu isse, imbetzes de Sigurd, cun sa bisura sua, a nche colare sas fiammas, e aiat giuradu 'e si cojuare a su chi diat esser resessidu a nche colare sas fiammas. Issu li deit un'aneddu, e issa li torreit su chi l'aiat dadu prima, cando giughiat sa cara sua.

chi teniat a subra 'e su chelveddu de Sigurd, chi duncas s'ammenteidi totu. S'ammentaiat de comente aiat liberadu a Brynhild dae s'ammaju, de comente fiat istadu s'ùnicu amore sou verdaderu, de comente si nde fiat ismentigadu congiuende-si a un'àtera fèmina, e de comente poi aiat inchidu sa manu 'e Brynhild po un'àter'òmine. Intamen, sende balente, De cultas resones no nde fateidi peraula cun nemos, ca no lo cheriat idere tristos, ma, comente si siat, non podiat evitare sa mala sorte chi pessighiat a cada possessore 'e su tesoro 'e su duddurinu Andvari e de s'aneddu de oro male fadadu. E su frastimu no bi ponzeidi meda a lo pitzigare. Difatis, una die, cando Brynhild e Gudrun si fiant samunendi in su riu, Brynhild fiat andada nadende a un'eretu pius atesu, narende chi l'aiat fatu pro amultrare a Gudrun chi issa fiat superiore, sigomente maridu sou, nachi, fiat resessidu a che colare sas fiammas cando nemos mai si fiat atrevidu prima.

Pro totu su sero mannu s'ilteidi muda. S'incras nalzeidi a Gunnar su maridu chi fiat unu coardu e unu faulalzu, da chi issu non ch'aiat mai coladu sas fiammas, ma ch'aiat imbiadu a Sigurd a lu faghere in logu sou, faghende solu credere chi l'aeret fattu isse. Poi li nerzeit chi no la diat aere bida mai cuntenta in s'aposentu sou, mai tzirighende inu, mai gioghende a iscaccos, mai riccamende cun filu 'e oro, mai narende peràulas garbosas. Poi nd'istratzeit totu sos riccamos e si ponzeit a piànghere tichirriende, de modu chi totus in domo la intenderen, daghi totu impare su coro si li fiat isperradu e sa fieresa

Si ponzeit a òrulos, lamentendelu e pianghendelu, e Brynhild intendendela si nde rieit, ma su caddu garbosu Grani si che faleit, mortu 'e dolore. E gai Brynhild rueit in terra e su piantu sou leaiat su coro, finas a chi a issa no si li truncheit su coro.